Bíonn an lucht féachana páirteach i ngach dráma ar bith céard é féin ach go háirithe i nGeamaireacht mar go bhfuil fuinneamh na bpáistí agus na daoine fásta chomh maith tábhachtach chun an idirghabháil idir na daoine ar stáitse agus an lucht féachana a dhéanamh ach chomh maith leis sin cuireann siad go mór cuireann a gcuid freagraí cuireann a gcuid fuinnimh go mór leis an t-eispéireas a bhíonn san amharclann, a bhíonn taobh istigh de na ceithre ballaí. D'úsáid Balor Lofa a chumhacht chun na calóga a chur Tá muid sa Taibhdhearc, an amharclann náisiúnta, amharclann náisiúnta na Gaeilge, anseo i Sráid Lár i nGaillimh agus tá muid ag cleachtadh agus an-ghar go oscailt an dráma An Gheamaireacht Fionn sa Spás. Is faoi Fionn Mac Cumhaill é agus is mise a leasmháthair, is dóigh, nó a chomhleacaí agus tá mé ag cabhrú leis an domhan a shábháil, mar a dhéanann
tú. Mise Balor, tá mé i bpáirt an namhaid. Bhí mé mar chuid de na Fomóraigh is mé ar an domhan agus ansin d'imigh mé go dtí an spás agus anois tá mé go fóill ag cur brú agus cur bagairt ar achan nduine ar domhan ag iarraidh an Nollaig a mhilleadh ar achan nduine. Beidh go leor búáil domhsa, tá mé cinnte. Tá súil agam ar scor ar bith agus tá súil agam go mbainfidh sibh, go mbeidh achan nduine ag ceol leis na hamhráin agus ag iarraidh bheith mar pháirt de na Fianna. Is bréan duit. Sé Séamus Hughes an stiúrthóir agus scríbhneoir Agus nuair a tháinig an chliar aisteoirí le chéile, triúr againn, is aisteoirí gairmiúla muid, agus nuair a tháinig muid le chéile ar an gcéad dul síos, bhí muide ag cur leis an bhunscéal a bhí scríofa agus coincheapaithe ag Séamus. Eadrainn féin agus le Séamus, ar ndóigh, chuir muid an stiúir le chéile agus an cur i láthair le chéile. Tagann na páistí isteach agus cuireann siadsan a gcuid smaointe leis agus tugann siadsan an spreagadh dúinn chun rudaí difriúla a dhéanamh agus cleasanna agus greann breise a chur isteach. Tá sé chomh suimiúil a bheith ag obair le Séamus arís agus ag obair leis an Taibhdhearc agus ag obair le Fíbín arís, achan am a bhímse ag obair leo bainim oiread sult as. Nuair a cuireadh ceist orm, bhí mé chomh sásta teacht ar ais. Siod í Bómall, is mise Ard Draoi na hÉireann. Sí Amanda a rinne na cultachaí dúinn, Amanda Donovan. Is dearthóir thar cionn í. Ach is breá liom é seo, so an smaoineamh atá taobh thiar dhó ná go bhfuil Beaumol, mo character, bainteach leis an gcré, bainteach leis an talamh agus agus go bhfuil sí i gcomhpháirtí leis an nádúr. Déanann tú go leor léamh, mar a déarfá, ar an miotaseolaíocht agus tá tá Séamas chomh heolaí é féin agus tabharann sé go leor saoirse duit do rud féin a dhéanamh agus bhí go leor am againn ag cleachtadh agus a bheith ag caint ar achan rud mar sin.
Tá sé fíor-dheacair é mhíniú ar bhealach ach tá beocht agus draíocht ag baint le bheith ar stáitse. Is dóigh mar go bhfuil tú á chruthú Cé go bhfuil an scéal cleachtaithe agus gach rud cleachtaithe go maith, tá rud eicínt ar leith ag baint le bheith beo ar stáitse agus tá gach duine, an lucht féachana san áireamh, ag cur leis an scéal, ag cur leis an eispéireas a tharlaíonns gach oíche agus bíonn gach oíche difriúil nó gach taispeántas difriúil.